FM Igbo Igbo anyị abatakwala ọzọ taa ebe anyị nọ taa wụ ebe a na-akpọ building materials timber shed nke dị na ngalaba federal housing na lugbe o nwere odogwu igbo pụrụ iche anyị na ya nọ taa nwoke ọma kee ka i mere anọ m mma biko kee aha gị afa m Chijioke chijioke onye agbo chijioke agbo agbo kee ngalaba na ọnụmara okpuru ọchịchị i si n'ala igbo abụ m onye Nsụka na Enugu steeti ebee na Nsụka ka i si Ede Ọbara ebee na Ede Ọbara Abakwuru ị bata n'ime Abakwuru a chọwa ụlọ ka a ga-esi mata aha ama nna gị ị sị kee onye bụ Godwin Agbo Godwin Agbo n'ime Abakwuru ee ị bịa n'ama egwuregwu dịka o si uru omenala biko ka m jụọ gị ọkwa ị gara ọta akara mgbe ị dị ntakịrị ee aga m mgbe a kụziri gị nri ka ma ihe ibu n'isi ma edemede ma ọnụ ọgụgụ ọkwa ya ee aga m ee biko gụara anyị a bị chị dị Igbo si na a ma ruo na zi ya a bụ gbụ chi de e fo ge ghe he i ị je ke le mo no o ọ pụ kpụ rụ sụ shi ti u ụ ve we ye ze alakwara ka ebe a gwe kwe nwe nye nke kụziri gị- nke nke ikpeazụ ị gụrụ ya kee onye kụziri gị onye gwara gị nke ahụ o nwere chi nwe gwa nwe gwa ee nke a wụ ụda mkpi ụda mkpi ehe ị bịa n'ama egwuregwu biko ka m jụọ gị ebe i mere edemede kedu ihe a ga-akpọ ọnụọgụgụ a n'ebe a Have you gotten this? ọnụọgụgụ a lekwenụ ya ndị igbo ọ ya ka m na-achọ ịjụ ya nwoke ọma kee ihe a ga-akpọ ọnụọgụgụ a n'ebe a gụpụta ego ego ole na naira na ebe a

puku naira narị iri ịtọ na ịsaa na iri itoolu na ọla ịtọ ya bụ m bịa ịzụ gị ahịa ugbu a gị agwa m ihe ya ma ego ole i kwuru ugbu a ya nwere m ego ole i kwuru narị puku naira iri ịtọ na ịsaa na ego na naira itenaanị na ọla ịtọ o mere ke ọ dara ya biko ka m jụọ gị ka m jụọ gị nke a ọkwa ị lụgo nwaanyị ee kedu ihe ọ na ka nwunye gị ga-eme n'ụwa a gị agba ya alụkwaghị m ọ bụrụ na nwunye m ahapụ m jee jekwuru nwoke ọzọ aga m achụ ya ọrụ hapụ gị jekwuru nwoke ọzọ gị achụọ ya ka m jụọ gị ọ na-eme ọ na-eme nwunye gị chọọ ịnapụta gị ego n'aka o nwere aha obi ụtọ ọ na-eme ya kpọọ gị makpuru na-agbọzi ego ka onye e ji mere o- onye e ji mere ọgwụ ego kedu aha ahụ nke m ọkpọ ha naghị nke m ga-ekpasa isi eh. nna kpọọ ya nke m ka onye ụlọ ego nke m ọ wụ ya ka ọ wụ ya ọ ya biko a ga na-aga n'ihu n'ihi oge ọ ga-amasị m ịjụ gị nke a nke a ọzọ dị gị bịa ọ wụ na chineke mere gị amara echi ya wee nwere ka i si wụrụ onye isi ala naijiria kedu ihe ị ga-agbanwe n'ala ihe a ga-agbanwe n'ala ọ bụrụ ibu etu ndị na-achị anyị ndị isi chịwara anyị si achị anyị abụrọ ihe dị mma oke naijiria na-aga ofu ọ na-aga ofu akụkụ ọ kwesịrị ịdị na-agaso mba nile ọnụ etu mụwa si wee ghọta etu naijiria si aga naijiria na-aga ofu akụkụ tụ- ọ n'ugwu ka ọchịchị naijiria na-aga mgbe mkpata na ndị ndị be anyị si ala mmadụ na-aga na-eti mkpu gbasara etu ọchịchị naijiria si emetụta ala igbo ndewo ee biko ka anyị hapụ ịba n'ime ihe ahụ wụcha ihe gbasara anyị ka anyị hapụ ịba n'ime ya ee ka m jụọ gị nke a ị sị na aha gị wụ chijioke agbo ị ga-akpọpụtara anyị chijioke n'igbo ọ mụ kpọkọ ya ofu ofu ofu ofu na-akpọ ya spelie ya n'igbo ọ dị ka oge a- oge a nke ikpeazụ ahụ kpọrọ mkpọrọ ọchị spelere anyị chijioke hapụ ogologo akụkọ chipụ ya chijioke ọ wụ n'igbo n'igbo chi ji oke ọ ka nwere ike ebe m na-eme ọ m kpọpụta ka a na-akpọ ya si ya kpọpụta egwu mere isi mgbe nwata ihe mere ya m ji were bekee gwa ya ọ bụ ahụ na bekee nọ ọ wụ bekee kpọpụta ya n'igbo chi ji oke ị dara ya ị dara ya ị dara Ọsọ bụ onye oyibo na ahụ. kpọọ ya n'igbo ọ wụ na bekee ihe ị gbara awụ igbo oke chi chi ji o ke e ịma ịma ị nọ hịa nọ hịa biko em, biko kedu aha ndị ọyị gị na-akpọ gị ma aha njakịrị ha na-akpọ gị ọ na-eme a kpọhala gị ya ndị enyi gị na-eme ha kpọọ gị obi adị gị mma a dịka ebe anyị nọ kịta ihe ebe ọ na-egbu ebe anyị nọ gba ihe ji ọma mma ebe a bụ seketị o nwere ndị na-akpọkwa m automatic ya moto automatic ya ọ dịka ọ ihe ị na-anya Eh. ndewo biko ka m jụọ gị nke a pụrụ iche n'etiti nwoke na nwaanyị kee ndị ka atụ asị ọ nwaanyị ọ nwaanyị ka atụ asị nwaanyị ka dị. mpa gị na mma gị kee onye ka atụ asị ọtọrọ isi ọrachila mpa gị na mma gị kee onye ka atụ asị mma gị ka atụ asị ọ dị mma igbo igbo na anọ ya ọ sị na ọ na-eme nne ya hụpụ ha ebe a ihe eyiri efe na-akparị gị chee na nne ya ga-ama na ọ wụ asị nne ya na-agha nwoke ọma jisi ike